Association ndị eji NOWA wee malụ anyị bụ ọgbakọ ọdịnanị dị iche iche ọgbakọ ọdịnanị dị iche iche ihe ọbụla ị na-eme n'ọdịnanị ewee kpọọ ya ihe eji agwụ eme ọ bụrụ dịka o si dị n'omenanị Igbo anyị niile bụ ndị jikọtala ọnụ wee kwuo wee sị na anyị bụ ndị a ga-ejizi Nzukọ Ọdịnanị Welfare Association wee malụ gịnị ka anyị ji wee kwuo na ọ ga-abụ nzukọ ihe o ji bụrụ nzukọ bụ na ọ bụ onye aghana nwanne ya onye nụ ya ka ọ lụọ nwanne ya maka na nke m na-eme abụrọ nke ị na-eme nke ị na-eme abụrọ nke m na-eme anyị wee sị na ọ ga-abụ nzukọ anyị ka ọ ga-abụ mana ọ ga-abụ nke ọdịnanị ka ọ ghara ịbụ nke ndị dibịa ma ọ bụ nke ndị na-agba ọkụ ma ọ bụ nke ndị ya na ọ ga-abụ ọgbakọ nzukọ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-abụ ọ nya ka o ji bụrụ nzukọ ọdịnanị anyị wee sị na ebe anwa ka anyị ga-anọkwu wee na-atụ elo ife dịla anyị na anyị ga-abụ ndị ga na-agba mkpu nwanne ebumnobi anyị ji wee jikọọ ọgbakọ a dịka anyị na-ekwu ya taa na-eme ka ụwa malụ bụ na mgbe ụfọdụ o nwere ife ụfọdụ ọ na-abụ a na-eme ihe dịka ndị oyibo ha sị na ha enwerọ ndị ha ga-agwa okwu gbasara ndị ọdịnanị anyị wee sị na ọ ma emezi na ndị ọdịnanị enwego ọnụ na-ekwuru fa nwee onye ọ ga-abụ achọba ka ezie ndị ọdịnanị ozi achọba gịnị ndị anwa akpọrọ fa ndị Nzukọ Ọdịnanị Welfare Association in brief NOWA ife anyị ji wee sị ka anyị gbasa ozi a n'ụbọsị dịka taa bụ adị ama ama ọ bụrụ na o nwere ife dị ka mmegbu na mkpagbu ị na-enweta n'ọnọdụ ife dị na iwu Anambra steeti gọọmenti wepụtara bịa kọsara ya ndị NOWA NOWA na gọọmenti ga-eme gịnị ga-afụ maka ya anyị kwukwazi wee sị na anyị na-ayọ gọọmenti ayịyọ na anyị ga-eji ife fa maara maka ya wee maara fa atụ na anyị ma na nwa anyị maka na ọ nwa anyị ka ọ bụ ma bụrụ onye ndu anyị bụrụkwa nna bụ prọfesọ Chukwuma Charles Soludo the governor of Anambra State His Excellency onye anyị na-akpọ ofu oke osisi mere ọfịa ndị Igbo sị na ofu osisi adịghị eme ọfịa mana anyị kwuru na Chukwuma Charles Soludo bụ ofu osisi mere ọfịa ee anyị wee sị na dịka afa anyị kpọrọ ya na etu a ka ume ya dị anyị wee sị na ife anyị ji maka ya were ekwuru ya bụ iwu o tiri na Anambra steeti na anyị nwa bụ ndị ọdịnanị na-ayọ ya ayịyọ gbasara ịchụ àjà mmiri na ịchụ àjà ebe ndị ọzọ ga dịka anyị na-achụ ya n'obodo dịka anyị bụ ndị ọdịnanị anyị maalụ na ịchụ àjà mmiri dị gịnị nnukwu mkpa o si n'aka ndị nna nna nna nna anyị ha eri Igbo ji mee gịnị dịba ọ bụrọ taa ka o bido ife o yiri bụ na ị bata n'ụka ọbịa For ins- ka anyị welu nzukọ otu ndị ụka rom wee maa atụ onye e chiri echichi tee nya mmanụ n'ụka rom ọ bụrụ na ị bata n'ebe ọ na-edobe ofufe nsọ i wee sị ya na bido taa gaba na ọ ma na-ejezi na blessed sacrament na ọ ma na-enyezi oriri nsọ ọkwa i mechago ihe ị ya-eme ya i mechagokwa ihe ị ya-eme ya ọ bụrọzịkwa fada ị sị ya na achọrọzị ka ọ na-anabata mmadụ ịbịa ekpesara ya mmefie nke ha na-akpọ gịnị confession fada ọ bụla ị napụrụ confession napụ ya idobe mas napụ ya inye oriri nsọ ọ ka bụ fada anyị wee sị ka a yọọ nwa anyị nwoke bụ Chukwuma Charles Soludo ọ nwa anyị ka ị bụ n'agbanyeghị na ị bụ gọvanọ obodo na-enwe eze ọkwa eziokwu obodo na-enwe eze eze ahụ abụrụ diọkpara obodo mana ọ mmadụ nwe nya na ọ bụrọ eziokwu o nwere nne nwee nna nwee ebe o si bido anyị bụ ndị ọdịnanị ndị nzukọ ọdịnanị welfare association NOWA na-ayọ gị sị gị doo nwa anyị nna anyị nwanne anyị nyere anyị aka ka anyị na gị nọdụ ka anyị tụrịkọta elo mgbe ị sị ndị na-eme ọdịnanị na-eme ihe mmụọ ha ejezina na mmiri Eh, ndị Igbo sị na mmiri bụ ndụ ọkwa ndụ ka ị naala anyị mgbe ị sị anyị agbazina aja kwesịrị ka anyị gbaa o nwedịkwara ka ihe si abụọ dị anyị achụpụrụ nya bụ ihe aja na asị na ọ bụrụ na dibịa egboro aja eme gịnị aja egbo anyị chụpụrụ ya aja ụbọchị eme gịnị adị mma anyị na-ayọ gị biko wee na-ayọkwazị gị sị gị na anyị kwadoro ihe niile i kwuru n'aka ji na aka ede anyị kwadoro ya mana ebe a ka ayịyọ anyị mee gịnị si apụta anyị ga-enyere gị aka anyị ga-eso gị anyị ga-afụ na ọ bụrụ na ị kpọọ anyị mmadụ dịka anyị kpọrọ gị mmadụ taa wee sị ka anyị kọọrọ gị ife ị na-amarọ na anyị ga-eso gị nụọ ọgụ a nụrụ onye n'isi anyị ga-agba mbọ ịfụ na anambra steeti dịka anyị bụ ndị anambra ga-esi na ya nwee udo nwee agamniru udo ahụ ị chọrọ ka ọ chịa na anambra emee gịnị achịba mana o nwere ife ọzọ anyị na-ayọkwa nna anyị ya bụ ife abụrọ ife ị ma-emenwuru anyị ọ ife ọ ga-abụ i zue na izuzu i chee nya i meela anyị ozugbo kedu ife bụ ife ahụ anyị na-ayọ ihe anyị na-ayọ gị bụ ka anyị na gị naabọ lụkọọ nya bụ gịnị nya bụ ọlụ maka na nke bụ eziokwu onye jelu n'ụka ọ bịa ọ fụ ebe a kpụrụ pita dịka a na-aga ngagharị nke obe o nwekwara ike ọ ma-ama na ọ pita ọ sị na ọ pọl o nwere ike ọ ma-ama na nke a abụrọ pọl na ọ gịnị pita anyị na-ayọ gị biko ka anyị na gị lụkọọ ọlụ a ka ndị dibịa bụ ndị anwa a na-enechela anya kịta bụ ofu akụkụ n'ọdịnanị ihe ha na-eme na etu ha si eme ihe anyị kwetara na ọ bụrọzi ka o si kwesị ịdị ka o mee gịnị ka ọ dịsi n'ebe niile mana ọ ka dịkwa ka o kwesịrị ime gịnị ịdị nọọ na ọ bụrọzi ka o kwesịrị ịdị ka ọ dịsi n'ebe ụfọdụ anyị wee na-asị ka anyị na gị lụkọọ ọrụ a gbaa anyị na anyị ga-aza gị ka anyị nyere gị aka maka na ị nwere ike ịbata be mmadụ ị fụ mmiri onye anwa dọbara onye ofeke e nyere authority nye ikike ka o jee lụwa ọrụ ọ pụta o jide mmiri anwa tiwara ya sị gị na oke ite ka i mee gịnị ka i bute anyị nwa maara ife bụ oke ite anyị maara nke dị njọ na nke na-adịrọ njọ ọ bụrụ na i tinye anyị n'ọlụ a anyị soro lụọ nya ọ ga-aka wee doo gị arụ ka nye gị udo karịa ka ị na-eme gịnị ka ị na-eme ya kịta in fact ọ bụrụ na a sị kwubie n'eziokwu eziokwu ị ga-enwe more advantage n'ihe ị na-eme ọ ga-aka baalụ gị elele ma ọ bụrụ na i tinye anyị n'ọlụ a anyị na gị alụkọọ ọlụ a ihe a na-ekwu ewee bụrụ eziokwu maka na anyị nwa malụ okuku na-abụrọ okuku malụ okuku bụ gịnị okuku anyị maalụ anya e nelu ene malụ nke eme gịnị nke a lọrọ alọ n'ọdịnanị anyị maalụ onye bụ dibịa malụ onye ji aka ya kpọọ onwe ya na gịnị n'ọlụ o nwerọ ọrụ ọbụla a na-alụ arụ na-enwerọ quacks onwero ndị na-enwero ndị ọchọ pasinja anyị ma na enwe ndị ọchọ pasinja na nke anyị na-eme mana anyị na-ayọ gị our able governor Mr. Solution i wetakwara nke a ike na ọdịnala ma na ọdịnala mere ka nke a mee gịnị ka nke a dị anyị kenere gị ọ bụrọkwa gị na-alụ ọrụ ahụ enwere ike iche na ọ gị na-alụ ya ọkwa mmụọ ji gị eje ozi a anyị sịkwa gị na aka anyị naabọ dị n'elu mana ayịyọ anyị dịka ọ na-abụ nwa ewu gbuo ikpere ala ọ ṅụa nne ya ala anyị sị biko ka anyị ṅụta nya bụ ala ka ọ dịla anyị na mma ọdịnala bụ onye biri ibe ya biri nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ ọdịnala ka anyị na-eme mgbe ndị ụka ọbịa bịara ọ maka nkwenye anyị na onye biri ibe ya biri ka anyị ji nabata fa anyị na ha naabọ nọkọba mana ka anyị gharịsị ka anyị rapụzi ya ka o si mezi mgbe o mere mana ihe anyị na-ayọ gị bụ dịka nke a nwa kịta ọ dị mma na ị fụtara ya ọ dịkwu mma na anyị nwa n'onwe anyị mee gịnị fụtakwuru ekwere na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu mana ndị Igbo sị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ o mee gịnị ọ gbọọ ụfụfụ ọ ka ọ gbọọ ụfụfụ ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-ekwu ka anyị na gị naabọ jee nya bụ ozi na nọwa apụtago dịka ọgbakọ jikọrọ ọdịnala Igbo niile ọnụ anyị ga-akwụdolu gị anyị ga-akwado gị anyị ga-enyere gị aka n'aka ji na aka ede na mmechi na okwu ikpeazụ anyị anyị sị ka ọdịnala nna anyị oru mmụọ na nnụ mmụọ ndị ichie ukwu na ndị ichie nta ụmụ ọkpụ adaọra ndị nne ma nne aja ana igbo ana igbo mmụọ mere igbo ihe ha bụ mmụọ mere igbo igbo wee kwụrụ anyị sị ka ha nọnyere gị chekwaa gị chekwakwa anyị nwa n'onwe anyị na-agọlụ gị ọfọ ndụ n'ifi na ọ nke ndụ ka anyị na-agọlụ gị na-agọlụ gị nke agamniru nekwa ọchịchị ntụliaka na ha akwado ka o rue o rue mgbe ntụliaka ga-eru anyị ma na ndị ọdịnala nọ na Ana- na Anambra steeti is over 40 percent of the population kpọọ anyị oku na anyị ga-eme gịnị anyị ga-aza gị ị sịkwana nke anyị ọ bụ gịnị anyị bụ ndị ọdịnala we are more than 40 percent of the population in this state kpọọ anyị oku na anyị ga-aza gị i meela anyị nke anyị yọrọ gị anyị ga-emere gị nke ị chọrọ ka ọchịchị gị wee mee gịnị wee magbuo onwe ya ọkwa ọchịrị mma ga-achị ọzọ ibe anyị nọ. ọkwa ọchịrị mma ga-achị ọzọ ibe anyị nọ. nwa mgbafọ ka anyị kpọnụ gị afa gị n'ọkwanụ nwa mgbafọ ka ị bụ ee nwa mgbafọ anyị sị gị dododo biko mma bụ n'aka ka a na-egbu ya a da egbu ya n'onu anyị ma na i weligo nya bụ mma ka i gbue mana gbuzikwanụ ya n'aka doo egbuna ya n'onu na i gbue ya n'onu ihe emebie ana m ekwuzikwana ka mmadụ Ọ ya. ọ bụ afa ndị nzukọ ọdịnanị welfare association dịka anyị kwupụtara n'ọra taata ka ụwa niile wee marụ anyị agụghị ya n'oyibo nke a bụ nke anyị kwuru n'igbo wee na-agwa gị sị gị doo na ọ ya bụ ihe anyị na-ayọ gị ọzọkwasịazị wee bụrụzie na anyị chọrọ ka ị tọọ ntị n'ana ka ị nụrụ ihe anyị ga-ekwuzi na nke ikpeazụ a ọ ga-abalị gị rinne ọ ga-enyere gị aka o nwere ọtụtụ ndị pụta kịtaa gbakwunye na-achọ ka ha welu ikoriko na-enwerọ isi na ọdụ na iwu ya i tiri wee bido mebisibe ife ka ọchịchị na ntuli aka a na-achọ iweta na Anambra steeti ka ọ ghara ịga ọfụma ha ji ndị na-arụ ọrụ nchekwa were emie ka anyị bụ ndị ọdịnanị anyị buru ọfọ anyị na-aga ndị ọrụ nchekwa enyezina anyị nsogbu ndị ọrụ nchekwa na-enye anyị nsogbu anyị ga-eburu ọfọ nna nyere anyị ọfọ okike nyere anyị na-aga ma ọ bụ ngwongwo anyị ji alụ ọrụ ma ọ bụ na anyị ji egolo ọkụkọ n'afịa ndị nchekwa ndị polisi ndị uwe ojii ndị agụ na-eche mba ndị udo ga-achị na ndị ọzọ dị iche iche ha abịa ma ndị aka odo ejiri anyị na-eme ihe alụ na-akpụtọka anyị nna anyị anyị nwere proofs ọ bụrọ ofu ọ bụrọ ịbụa ọ bụrọ ịtọ ọ bụrọ ịnọ we have lost count biko yọọlụ anyị ndị ọrụ nchekwa ka fa raa anyị aka ka anyị biri dịka ndị ọzọ si mee gịnị biri onye buru baịbụl na-aga n'ụzọ ọkwa a na-ara ya onye were chaplet na-aga n'ụzọ ọkwa a na-ara ya onye yiri bleses onye yiri chap- em, skapula na-aga n'ụzọ ọkwa a na-ara ya ndị na-ele sacramentals ọkwa a na-ara fa onye ji mmiri nsọ n'aka ọkwa a na-ara ya kedu ife nke anyị ga-eji wee bụ nsogbu mr gọvanọ eche m na ndị ị na-achọ na o nwere ebe fa nọ ka fa nọ n'ime ọfịa anyị makwa na ebe ndị a nọ. fa nọ n'ime ọfịa o nwezie ndị na-arụ urughuru n'ime fa ọ bụrụ na i kwe ka anyị na gị jekọọ ozi anyị ga-enyere gị aka anyị edutesi ha n'ofu ofu anambra eme gịnị adị mma ihe ọzọ anyị na-ayọkwa dịka anyị yọrọ gị nke ndị polisi na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ anyị na-ayọkwakwa gị sị gị biko nna anyị ndị president generals obodo dị iche iche fa na-eme anyị mpụ fa na-eme anyị echeta ebebe fa na-eme anyị ife a sị sị emena eme dịka anyị bụ ndị ọdịnanị jikọtagoro ọnụ bụrụ one body na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị dibịa na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị aka ji ọfọ na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị eze ọgbanje na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọ ndị ofesi ọdịnanị na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọsọ ndị dibịa afa na anyị achọzi ka anyị bụrụ sọsọ ndị bado nka ndị na-atụ ihe ọtụtụ ndị na-agba ọkpụkpụ ndị na-eti egwu ndị na-eme nka ndị na-eme ihe dị iche dị iche iche anyị chọzi ka anyị bụrụ ofu ukwu azịza nke amemme mgbaji anyị na-ayọ gị biko dọọla anyị ndị prezident jeneral aka na ntị na ọ bụ ụmụ gị ka anyị bụ anyị so na ndị ị na-eme gịnị ndị ị na-edu ka ha kwụsị ịdị na-eti iwu ị na-etirọ ka ha kwụsị ịdị na-eji anyị were agbara iru onye ya na ibie nwere nsogbu onye yọọ nwaanyị na-eme dibịa ọyị ọ bụrụ na o kwerọ ọ gụnyere ya nya onye yọọ nwoke anị ya ma ọ bụ ya onye ife ọzọ ọ gụnyere ya nya eti iwu na anyị ada eme na anyị ada eme exist n'obodo anyị biko anyị niile nwekwara obodo o nwere obodo anyị si bịa anyị na-ayọ gị yọọla anyị ndị prezident jeneral ka ha kwụọ anyị aka n'arụ si dobe iwu etiri na anyị nwa kwadoro iwu i me gịnị i tiri dịka anyị yọrọ gị ayịyọ sọsọ ije mmiri na ịchụ àjà n'obodo ya ka anyị na-ayọ ka enebala anyị anya ka a haziela anyị ya ka ọ dịla anyị na mma na anapụ anyị ya anapụgo anyị ndụ anyị ọ ga-adịkwa na ya mma ee ọ ga-adịkwa na ya mma ee anyị sị na ọ ga-adịle ndị nzukọ ọdịnala welfare association mma ọ ga-adịle gọọmenti of anambra steeti mma ọ ga-adịli nwoke na nwaanyị chọrọ ihe ọma chọrọ agamniru na anambra steeti mma n'afa ọdịike agwụ agwụba agwụ